That will be the next Friday week, hopefully. Anois ar an líne tá Tadhg Ó Duinnín, Cathaoirleach ó Choiste Forbartha Bhéal Átha an Ghaorthaidh. A Thaidhg, fáilte go dtí an clár. Is maith go mbím agat sat na fado. Ok, a Thaidhg, ní raibh mé riamh i mBéal Átha an Ghaorthaidh. Sular labhraíonn muid faoin nuacht is mó atá agaibh faoi láthair maidir le Guagán Barra, An féidir leat a insint dár n-éisteoirí ar dtús beagáinín faoi Bhéal Átha an Ghaorthaidh agus faoin gCoiste Forbartha atá agaibh? Sea, bhuel, Béal Átha an Ghaorthaidh, tá sé timpeall ceithre míle ó Ghuagán Barra. Is sráidbhaile beag é. Is do thosnaigh an chéad scoil lán-Ghaeilge, an chéad coláiste chun múinteoirí Gaelainne a mhúineadh do thosnaigh sé i mBéal Átha an Ghaorthaidh i 1904 nó mar sin agus tá mórán staire agus rudaí mar sin claonta le Béal Átha an Ghaorthaidh agus tá Guagán Barra cloiste sin i mBéal Átha an Ghaorthaidh tá a lán locha aibhnte agus sléibhte agus sin an sampla is fearr de sin is dócha ná Guagán Barra

chomh ciúin agus chomh álainn agus chomh nádúrtha is a bhí sé ag an am san agus i gcomhair na glúnta amach anseo. Agus sin an feachtas atá ar bun againn faoi láthair an áit a choimeád suaimhneach, an áit a choimeád chomh speisialta is atá sé faoi láthair.
OK, tá muid ag déanamh an agallamh seo inniu go príomhach chun labhairt faoi an bhfeachtas atá idir lámh agaibh in aghaidh feirm gaoithe atá á pleanáil i nGuagán Barra agus luaigh tú ansin tá Guagán Barra suite ó cúig míle in aice le Béal Átha an Ghaorthaidh. Cúpla seachtain ó shin chonaic mé an tuairisc ar Seacht Lá TG4 faoin scéal seo agus dúradar go bhfuil, ó Seacht Lá, go bhfuil an scéal seo ag dul ar aghaidh ar feadh deich mbliana. An féidir leat achomharc den scéal a thabhairt dúinn, a Thaidhg?
Is féidir, bhuel i dtús báire níl éinne sa phobal i mBéal Átha an Ghaorthaidh i gcoinne na muilte gaoithe agus an feachtas glas nó mar sin de. Tá cúig feirm gaoithe mórthimpeall i mBéal Átha an Ghaorthaidh agus Guagán Barra faoi láthair agus tá ár chuid déanta againn sílim agus anois tá bliain ó shin ansan, dhá bhliain ó shin do dhein comhlacht arbh ainm dó Wingleaf do chuir siad iarratas isteach chuig Comhairle Contae Chorcaí chun feirm gaoithe a chur suas Agus sé atá sa feirm gaoithe sin ná seacht muilte gaoithe, fo-stáisiún leictreachais agus dhá saghas ionad do cadhnraí chomh maith. Agus bhíodar á lorg san cóngarach do Ghuagán Barra, ana-chóngarach do Ghuagán Barra ar fad. Agus do chuireadar isteach go dtí Comhairle Contae Chorcaí, bhíodar ag lorg cead pleanáil agus dhiúltaigh. Comhairle Contae Chorcaí don plean dul ar aghaidh. Dúradar go raibh an áit nach raibh an áit oiriúnach in aon chor. Ach tar éis sin ansan do thóg Wingleaf an an foirm iarratais san do thugadar go dtí an Bord Pleanála é agus do chuir an Bord Pleanála a Phríomh Chigire síos chuig an suíomh chun an áit a fheiscint agus bhí bhí chun an raibh an áit oiriúnach do leithéid de feirm muilte gaoithe agus do tháinig sé ar ais á rá nach raibh. go raibh an áit ró ró-oiriúnach do turasóireacht agus go bhfuil turasóireacht an-thábhachtach don áit agus de bharr san dúirt sé nach raibh an áit oiriúnach in aon chor. Ach i ngan fhios dúinn go léir is díomá orainn go léir do chas Bord Pleanála timpeall agus do thugadar

agus tá chomh cóngarach don don Ghuagán. An Guagán féin is áit an nádúir ar fad é, you know, tá tá an loch ann, tá tá sé an-iargúlta ar fad. Is saghas áit é an tá mainistir ann, is áit ciúin é. Téann daoine ann ag déanamh paidreoireacht agus ehm féinmheas agus rudaí mar sin. So sílimid féin nár nár cóir go mbeadh cá hionann an méid sin teicneolaíocht. Tá tá fo stáisiún leictreachais chun a bheith ann agus tá mórán teicneolaíocht leis sin. Beidh cadhnraí, níl aon, níl aon taithí ag muintir na hÉireann, sílim, ar, ar cadhnraí do bheith ar, ar an áit ina bhfuil na muilte gaoithe. Tá, tá fadhbanna le, leis na cadhnraí i tíortha eile mórthimpeall an domhain agus ní theastaíonn uainn go mbeadh, beadh rudaí cosúil leis sin sa Ghuagán Barra. Agus chomh maith leis sin, na muilte gaoithe atá chun a bheith ann, Tá siad níos aoirde ná aon muileann gaoithe atá i Contae Chorcaí ná i Ciarraí faoi láthair agus tá a lán díobh ann. Táid ehm céad seachtó ocht go leith méadar ar aoirde an ceann agus tá sé sin i bhfad níos aoirde ná an Spire i Bleá Cliath. Tá sé timpeall fiche cúig méadar níos aoirde fós ná an Spire. Beidh gach ceann acu níos aoirde ná an Spire. Tá siad mí fríd féin nach chóir go mbeidís ann, yeah.
Is é an t-agallamh atá á dhéanamh againn inniu an ceathrú nó cúigiú agallamh raidió a rinne mé maidir le feirmeacha gaoithe in Éirinn. Rinne mé cúpla agallamh maidir leis an bhfeirm pleanáilte i nGaeltacht Ghaoth Bheara i nDún na nGall agus labhair mé leis an gComhairleoir Tony Ward ó Chomhairle Contae Ros Comáin maidir le feirm gaoithe pleanáilte i gContae Ros Comáin Theas freisin. Dúradh sna hagallaimh sin liom go bhfuil gá le díospóireacht agus feachtas náisiúnta maidir le todhchaí na bhfeirmeacha gaoithe in Éirinn. An aontaíonn tú leis seo, a Thaidhg? Ó aontaím, cinnte. Ins an áit ina a bhfuilimar féin lonnaithe i mBéal Átha an Ghaorthaidh, tá ós rud é go bhfuil sléibhte mórthimpeall orainn, tá conraitheoirí ag teacht anois is arís agus bíonn airgead acu is dócha agus féachann siad an méid airgid is féidir leo a dhéanamh as na muilte gaoithe agus cuireann siad téann isteach go dtí an cead pleanála a lorg, pleanáil chun iad a chur suas agus mar a dúras féin cheana féin tá cúig feirm gaoithe timpeall orainn faoi láthair. Déanadh cead pleanála a chur isteach do gach ceann acu san go haonarach. agus cuir i gcás na comharsana a bhí cóngarach leo, bhí orthu saghas dul i gcoinne an Chomhairle Contae agus d'oibrigh siad ar siúl córas éigin chun b'fhéidir cosc a chur orthu nó b'fhéidir chun coinníollacha a chur isteach ina choinne. Ach eh, bhí orthu é sin a dhéanamh, bhí orainn go léir i mBéal Átha an Ghaorthaidh é sin a dhéanamh do gach ceann go haonarach agus ní ní- níl aon saghas plean ann. chun, you know, i gcomhair áiteanna, chun i gcomhair cé mhéad díobh a chóir go mbeadh conas, cá háit a bheidís le cur. Níl, níl aon, saghas, cur le chéile ceart ina thaobh so sílim go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh, saghas, córas éigin sa, sa tír in, ina dtaobh mar ní cóir go mbeadh cúig, eh, feirm gaoithe timpeall ar aon sráidbhaile in Éirinn agus, an, dúinn féin ansan anois faoi láthair tá cúig cinn ann cheana féin, tá cead pleanála fachta i gcomhair ceann eile agus tá dhá chomhlacht eile chun, Cead pleanála a lorg i rith an tsamhraidh is dóigh liom i gcomhair dhá cheann eile so beimid lán timpeallaithe leo agus ní dóigh liom gur chóir go mbeadh sé mar sin.
An raibh sibh sa choiste in aghaidh na cúig cinn eile?
Ní rabhamar. Ní rabhamar no is é seo an chéad cheann a bhfuilimar ina choinne. Ós rud é go bhfuil sé chomh cóngarach san don Ghuagán sílimid ná cóir go mbeidís ann. Táimid lán cinnte agus tá gach éinne i mBéal Átha an Ghaorthaidh lán cinnte laistiar de sin. OK, OK a Thaidhg, tá dúshlán mór agaibh sa cheantar, nach bhfuil? Nó an bhfuil sibh muiníneach go n-athróidh na treoirlínte ag an Roinn ag aon am go luath?
N'fheadar, is an tslí a bhfuil sé curtha le chéile tá sé tá sé deacair é a thuiscint go mbeadh an méid sin ann. An Gúgán Barra féin Tá feirm gaoithe ar thaobh amháin den Ghuagán Barra agus anois go mbeadh ceann eile ar thaobh eile, ceann atá i bhfad níos mó le muilte gaoithe níos mó agus le leictreachas agus leis na cadhnraí sin. Sílim nach bhfuil aon saghas ceapachán ceart déanta, níl aon saghas smaoineamh ceart curtha díobh le gach aon rud agus sílimid nár chóir go mbeadh saghas sráidbhaile amháin clúdaithe leo. simplithe leo agus sílimid go gcaithfidh go bhfuil córas éigin eile ann, córas níos fearr.
Ok, agus tá sé ag tiomscú airgead le haghaidh athbhreithniú breithiúnach, nach bhfuil? Sin díreach é, sin an t-aon slí atá againn agus is rud an-chostasach ar fad é. Tá dlíodóirí i gceist agus dul chuig an Ard-Chúirt agus tógann sé tamall saghas fada, tógann sé bliain go leith. ar an gcóras go léir dul tríd agus os rud é go dtógann sé an méid sin ama is mar sin de, cosnaíonn sé an t-uafás airgid. So táimid ag súil leis go gcabhródh muintir na hÉireann linn, muintir na hÉireann atá daoine a bhí ins an Gúgán, daoine a bhfuil suim acu ins an nádúr agus ná ceapann gur chóir go mbeadh an méid sin teicneolaíocht in áiteanna chomh iargúlta, chomh deas, chomh suaimhneasach, chomh ceangailte leis an nádúr.
Ní raibh mé riamh i bhur ceantar ach ag breathnú ar Seacht Lá ar TG4 tá an chuma ar an scéal domsa go bhfuil sé go hálainn, ceantar álainn é so is mór an trua a bheadh ann má éiríonn leis an chomhlacht tuirbíní a bheith ann, you know. Ok, ok. A Thaidhg, ar mhaith leat, ag teacht i dtreo dheireadh an agallaimh, ar mhaith leat a rá dár lucht éisteachta cad iad na bealaigh is fearr ab fhéidir leo tacaíocht a thabhairt daoibh?
Sea, yeah, táimid tar éis eh, dul ar iDonate, eh, suíomh idirlín ansan chun eh, airgead a bhailiú. iDonate is comhlacht ón nGaillimh iad agus eh, d- dá ndéanfá just iDonate a chur isteach insan suíomh- eh, insan Google nó pé rud é agus Gúgán a chur isteach insan ansan ansan an cuardach seans go dtiocfaidh tú ansan ar an bhfeachtas insan suíomh sin agus just pé pé airgead agus is cuma bheadh sé go hiontach dá ndéanfadh daoine b'fhéidir beagán a chur isteach. Eh, nílimid ag súil leis an t-uafás as éinne ar aon chor in aon chor ab ab fhearr linn em, cuid bheag d'fháil as a lán daoine, bheadh sé níos, bheadh sé níos fearr mar chóras sílim. Ach sé sin suas chuig gach duine iad féin. Agus just fé- féachaint ar an idirlíon is dócha, féachaint ar na físeáin don áit agus an stair atá bainte leis an áit agus táim cinnte go mbeadh daoine sásta in aon taobh linn dá, dá gcífidís é. Agus tá achainí ar líne agaibh freisin, nach bhfuil?
Tá, yeah, dheineamar é sin cúpla seachtain ó shin, yeah, agus tá thart ar 10,000 daoine tar éis an achainí sin a shíniú, you Wow. know, ó 43 nó mar sin tíortha timpeall an domhain, daoine a bhí ann ar saoire is mar sin de, agus uh, tá tar éis éis an t-am a chaitheamh san Gúgán Barra. Tá sé- tá an Gúgán Barra an-chosúil le Gleann Dá Loch. Is, Okay. is é sin, is, is dócha gurb é Gúgán Barra an Gleann Dá Loch do Chontae Chorcaí. agus ní theastódh b'fhéidir muintir Bleá Cliath nó muintir Chill Mhantáin ansan go bheadh muilte gaoithe chomh cóngarach san do Ghleann Dá Loch ach an oiread siad. Ok yeah yeah ok eh an bhfuil mé ceart chun rá go nach bhfuil a lán am fágtha agaibh chun an airgead a thiomsú? Sea táimid ag déanamh gach iarracht ar an t-airgead a bhailiú laistigh de coicíos so ciallaíonn sé sin go bhfuil seachtain go leith fágtha againn sin a mhéid. agus bheadh sé go hiontach ar fad dá bhféadfaimis a leithéid a dhéanamh agus bheimis fíorbhuíoch d'éinne a dhéanfadh cúpla euro a chaitheamh inár dtreo so agus dul chuig iDonate agus Gougane Barra a scríobh isteach san chuardach ansan agus b'fhéidir seans a thabhairt dúinn.